ịchọ di bịa o medị ka ị gara ihe akọ ị gara iku nwa mba agaghị m ede aga m be anyị ije weta ihe m na-eri ị gara iku nwa mba laa n'azụ laa azụ tọnụọ isokwa etu edi ọwụ Eh? iso achọga di ee ị ji arụ ọrụ pos mba mba mba wepụ n'aka n'obi gị ma chee mba wepụ aka n'obi gị lele enwedị ara ị nwere no ara no otele ara dịkwa ya bishọp akpụchara ara dị gị n'obi chineke agbaghị ọkụ adịghị bụrụ iyi lekwa ara niile ahara gị ka obi ka ịbịa nga ama eme eme dewe olu ka egbe lekwa ka olu olu gị akpịrị ma olu gị dị ịtụ egwu wepụ aka dị a ịma akwa bịa nga dị ịtụ di laa azụ laa azụ ị wụ onye Ngọ Okpala ịtọ nụ ọjede ịtọ nụ ejede ma- ma- ma- ma- me- me na nye- merie nkịta- me- merie nkịta nwụrụ anwụ n'isi uhie a.
Sorry. Ewele iwe biko. ị ji ere ọkụkọ Mba.
were fonu gị Dị afọ ole?
Adị m 27.
Aha gị? Oke Chidimma.
Chidimma onye? Okafor. Mpa gị ọ dị ndụ. Ee, ọ dị ya. So taa ka ị ji mara akwa shi vileji lọta. Mba, eyi m akwa akwa m iyi ma heat gba m so asa m ya mmiri maka echi ka m ga-apụwa na mgbede echi. Ibu- Oh, God. Iji aṅụ guf.
mba adịghịkwa m aṅụ guf mbakwa Ele ihe lips ọnụ gị ji achaga black.
mba ama ọ- ahụ ọkụ mere m so o nwere ọgwụ enye m o nwere vitamin enye m ka ọ so ya ị checkie pi- picture m ndị ọzọ dịrị one ahụ mana enwetago m onwe m Si aha surname gị ọ gịrị. Okafor Okafor chidimma Ụmụ ole ka ị mụrụla? mba o nwebeghị Gbanye egwu ahụ kụga ebe ahụ. ọ bụghịkwa m ọkwa na next compound na-efe ọnụ na windo ebe next compound nọ chineke akpọghị ọkụ Hey, ịlụbuola di mba alụbeghịkwa m ụmụ nwoke ole kọrọla gị
oke ịtọ
ara ọgbaala gị mbụ mba ala agbabeghịkwa m ị ga-eme ntamu mba iwe wee m nnakpuo
akpata oyi ọ wụla gị n'otele mbụ
mba sọsọ mmiri ka otele na-agba m sọsọ gịnị gbaga gị ebe ama mere gị sọsọ tam tam kwuru nshoshoso metụ ọnọdụ ya mmiri ka ole gbagha mmiri ka ole mpaghara ọ gwara gị mgbe a mụrụ gị sị anyị nwere issue ma e gwuru borehole na otele gị ebe mmiri gbagha mmiri na-akọ n'ụlọ unu i ji aga ịkpọ- o- mmiri ka ole gbagha bladder Enwere- otele akụfu secha bladder otele gị ga-ese ọ mmiri mmiri gbagha agbagha
ewena iwe biko nụ. elekewe ma ewela iwe ọ mụwa onye akụfuru bladder otele unu ga ma ọ bụrụ ndị welder ma ọ bụrụ ndị kpụgha block ha na-atụ unu na ndị keke unu asọ mmiri gbagha gị bịa nga na-abịa claim onye mmiri gbagha n'otele ọba mamịrị na-eme iwe biko nụ. ele ihe ị ga-asị ka m eweli iwe ọ wụ ọ na bed m ka ị baga mamịrị ọgwụ ga nga asị mmiri mmiri gbaga gị n'otele dekpa osi dewe ihu dewe isi ka e goro bịa nga asị mmiri gbaga nne gị ọ dị ndụ ee ọ dị mma
nne gị ọ dị ndụ ga-esi m jụga gị ma nne gị ọ dị mma me na mma gị ọma isi nne na gị ọ adị dị ndụ ndụ ee ọ dị ndụ ọ dị ndụ ị ga-enwe mata ọdọ mba o
ahụ ushi ọ dị gị Mm-mm, mbakwa i ji akpụ ajị otele ee m na-akpụ ya ma o tolite otuto o tole gị na otele mbụ
mba n'akụkụ laps m ka etotonugo m n'isi akụkụ ebe ebe ire ọtụ gị nọ mba mba ọ bụghịkwa side ahụ just na Eme- laps oke mgbe ọ dara gị o furu ifu ka o pere mpe just ọ dị just normal size ọ o buchaghị ibu ụnyaahụ
mgbe a gbapụrụ ya afọ ọ pụtara
antibiotics ka e nye mụ because ọ bịaghị nwe ọnụ gbara antibiotics ọ chara ọ chara acha agbapụọ ya ọ chara acha onye mba mmiri gbaga mba onye mba mmiri gbaga ọ mmiri ọ mmiri ọ gbaga nke ọtọ gị ya bịara nga claim gị onye mmiri gbaga n'otele sorry biko nụ.
otele otito otele otito Ị rịala ọrịa kwe m n'aka m ekweghị n'aka mbụ. Kee ọya bụ kwe m n'aka.
Ọrịa wee na-aga gị na-akọ. Ị na-aga gị na-akọ.
Oke mba mgbe ụdịka ya ahụ mere m ọ dịka mgbe m nọ na hostel secondary school o tego m yuzu public toilet mgbe ahụ amaghị m amabeghị m na Otu ole otu ole.
ọrịa kwe m n'aka emegbu onye m ọrịa bulie m elu kụọ m n'ala ị rịala ya mbụ Kee nke ọ amaghị m nke bụ ya ahụ.
ee Amaghị m ọya bụ nke ahụ. kewe ihe ịtụtụ aka n'ime otele gị eshie n'imi mba mba ụmụ nwoke ole tarala gị ọkwa m sị gị na ọ ịtọ aha ha oke chukwuemeka na ifeanyị with femi chukwuemeka ọ rụgha gịnị chukwuemeka oke ọ na-alụ na government eh, state ministry
ifeanyị ọ rụgha gịnị
oke ọ nọ into IT onye nke ọzọ ya
oke nke ọzọ na-azụ afịa ahịa gịnị ka ọ zụga ahịa gịnị ka azụ ahịa oke rọba moto part moto part
genotype gị ọ gịnị oke abụ m aa blood group oke o positive
load ya ma ị chọga

ị gbaga wụchi mmiri chineke akpọọ gị ọkụ bishop kọwabekwu ya o echi ị ga-emecha ọrụ ahụ gịwa gịwa ga-agwa m ka ọ wụ mụnwa ga-agwa gị gbaga mmiri ka ihe mere niile eji mmiri ọwa ịgbaga esi nri rie iji gịnị ihe esi ewusa nri na kitchen esi rie na ga-agwa m sị ịgbaga mmiri